So, inniu müssen wir ceacht vier zu machen. So, mar is gnáth, tá an foirm Microsoft le líonadh isteach agus tá cúnamh breise ar fáil ar an suíomh YouTube sin. So, beidh an rang seo chomh tapaidh nó chomh sciopthaí agus a deineann tú é. So, tá muid ag féachaint ar. Ag deireadh Kapitel 10, so deireadh an chaibidil seo faoi léitheoireacht agus chun an píosa deireanach a dhéanamh beidh sibh ag scríobh blag. So feicfidh sibh ansin ar leathanach 100.

chun cur síos faoi do nósanna léitheoireachta. So má fheiceann sibh ar an foirm Microsoft, sin an méid atá ann. Scríobh blag faoi do nósanna léitheoireachta, scríobh 5-10 abairt le do thoil, úsáid na nótaí ar leathanach 153 má tá cabhair uait. So scríobh deinen Blog hier, is féidir leat é a chur isteach ansin nuair atá tú críochnaithe leis.

So an cúnamh atá ar fáil daoibh, tá sin sin auf Seite 153 Wiederholung 10. So wir haben das Buch agus ansin an foclóir téann leis sin. Cúpla ceisteanna maidir le léitheoireacht agus an briathar lesen. Tá na saghsanna leabhar atá ansin agus na aidiachtaí chun cur síos faoi na leabhair. Sin na nathanna cainte. So cúpla focal agus abairt gur féidir leat cur síos a dhéanamh ag fúthu. Agus ansin an Wortschatz, sin just cúpla focal sa bhreis atá tábhachtach don teanga. So, cosúil le Bibliothek, einkaufen, an briathar ag dul ag siopadóireacht, gut, Gutschein. Handy, sin an-tábhachtach, ein Handy, sin an fón. Em, so tá siadsan ansin. So nuair atá tú ag scríobh an blag, em, ní gá duit, 10 abairt a scríobh díreach faoin léitheoireacht. Ná déan dearmad, seo blag, so le aon blag caithfidh tú cur síos a dhéanamh fút féin freisin. So cuir isteach píosa Gearmáinis atá agat cheana féin, like cuir síos d'ainm agus d'aois. Agus nuair atá tú críochnaithe leis sin, cuir síos faoi do caitheamh aimsire, b'fhéidir an spórt is fearr leat agus b'fhéidir caitheamh aimsire eile, like ceol, aon rud a seineann tú. Agus ansin téigh isteach chuig an.

Um and then b'fhéidir cuir ceist uh und uh liest du gern, was liest du? agus ansin an duine atá ag léamh an blag b'fhéidir freagróidh siad na ceisteanna. So idir an réamheolas agus an Gearmáinis atá agaibh agus tá sé agaibh go dtí seo agus trí nó ceithre abairt déanta díreach maidir le léitheoireacht, beidh sibh in ann é seo a dhéanamh go han-simplí agus tá súil agam go mbeidh sé déanta ar ardchaighdeán. Tá na fadhbanna a bhí agam le forms socraithe agam. Bhí fadhbanna, mheas mé go mbeadh mé in ann aiseolas a sheoladh ar ais chugaibh trí forms but just ní raibh an. féidearthacht sin agam. Tá sé agam anois, so aon rud a scríobhann sibh anseo is féidir liom é a cheartú anois agus é a sheoladh ar ais chugaibh. So taispeáin dom cad atá foghlamtha agaibh ionas go bhfuil fhios agam cá bhfuil sibh. Mar táim ag rá i gcónaí go bhfuil sibh iontach mar rang, fiú go bhfuil sibh sa chéad bliain, táim ag rá go bhfuil sibh an-an-an-láidir ó thaobh an teanga seo de, mar sin taispeáin sin dom. Má tá ceist ar bith agaibh, ná bíodh drogall oraibh ríomhphost a sheoladh chugam, tá cúpla sibhse ag teacht i dteagmháil liom gach lá so ní chuireann sé sin isteach orm chomh fad 's a bhfuil sibh ag foghlaim, sin an príomhrud domsa. Alright, so auf Wiedersehen und bis Montag!